igbo bụ igbo onye chiri ya zere o anyị abịakwa ọzọ n'oge akụkọ ifo anyị ga na-ewepụtara ya ụmụ igbo ka ha si na ya na-amụta chakpii n'akụkọ nke taa akụkọ nke taa bụ akụkọ gbasatara mbe na adịya nwanyị o wee ruo otu mbọsị ụganị wee dakwa n'obodo ụmụ anụmanụ ụganị a na-agwa gị bụ ụganị kpọkịrịkpọ ya fọdụ onye akọrọ onye akọrọ afụrọ ife okwu n'ime ya bụ ụganị o wee bụ na mbe sị na nya bụ ụganị na-agba ose n'anya ebe afụrọ ihe a ya-etinye n'ọnụ mbe wee kunie wee soro ụmụ anụmanụ ibie ndị ọzọ kwụgharịba unu ma na mbe bụ nnukwu onye oke amamihe o wee na-anya na-anya wee pụta wee fụ ụmụ azụ ụmụ azụ nne ha hapụrụ pụta ahụ n'ikpere mmiri na-anyachara nwa anwụ n'ikpere mmiri ụmụ azụ mana nne ha anọhọ nso ha dị ha dị obere azụ azụ naasaa mana ha ebulitego ọ bụkwa na ha nọzi na-anyara anwụ mbe wee fụ wee sị ha oh. na ha na-enwekwa n'ọnọdụ ọnọdụ makwa na ha mma na mmiri ọ bụrụ na ha nọ n'elu ala na ha ya abịa fụ ihe ha gbapụtara n'elu ala na-afụ ụmụazụ ahụ wee sị na nke ihe na-ebe be oke na na-ebekwa be ogini na o zuru mba ọnụ mbe were anya na-agbakọ ihe na ha ya eje wee wepụta uche wee sị ha na nya chọkwara ka nya na ha gwuo egwu ha sị ya kedu ụdị egwu dị ya mbe wee sị ha nya chọrọ imenwu ọkụ nya esokọnata nkụ menwuo ọkụ ọkụ ahụ na-enwu onye pụta ọ mafee ya onye pụta ọ mafee ya mbe abego n'anya fụ na ụmụazụ ịkpa ụdị ike ahụ n'elu ala ọ fịara ha wee gwasị ha wee mechaa mechaa wee gwagide ha ha kwe ọ gwagide ha ha kwe wee sị ngwa ka e menwuo ọkụ nwa mbe wee jiri aka ya jee kwa mbụ munwuo ọkụ n'ọkụ ọkụ a nwulite nwulite nnọọ ọfụma ha wee sị mbe na ọ kwa ya ya-ebu ụzọ mafe mbe amago nelite ọkụ ahụ nye anya gbakọchaa ka ọ ya abụọ dị ya ememu ihe dị na ya maka mbe na-agwa na mbe na-eme aha emesi ike ọ na-anụ elu ala mbe wee wee mee gaa azụ mehe mehe nwa anwansi mehe nwa anwansi wụọ ọkụ a jam hmm. na ji ụmụ ọkụ ụmụ azụ ahụ wee kweta ya ihe mbe ebubezi ọ bụrụ ụzọ kwụ na ha ya ahụ ha wee rachapụ ọsọ ha egbuhọ oge nke a wụọ ọcha ma awụ n'ime ọkụ nke a wụọ ọcha ma awụ n'ime ọkụ ha ncha wụde ha ịsaa wụ n'ime ọkụ mbe mmụọ mbe mmụọ maka ha abụhọ anụ elu ala ọ na mmiri ka ha na-akpa ike ọkụ a wee mịbara mịbara mịbara mbe ụmụ azụ ya mịchaa mbe mbe ga-eburu anụ a wee ya o wee bụrụ na ụmụ azụ ahụ bịara juu n'akpa juu akpa azụ na-asaa okpurukpuru azụ na-asaa ju akpa kedu etu mbe ya-esi wee buna maka na ụmụ anụmanụ ọ nwere ike ịtụ izu n'ezi nwee ike ebe ọ gbata uhie mbe wee mechaa nwa akpa ọ chọtalụ wee pa wee kponye ụmụ azụ ndị ahụ kechisie ya ọfụma ka isi ya hapụ ịna-apụta wee jee wetazie ihe legasịrị ule dịka ma apịtị nyachaa na akpa ahụ ka ọ ya-abụ onye pụtakwazie onye ahụ ama sị ọ ihe a na-eri eri dị na akpa ahụ mana ime ime ya o kechiri ya ọfụma mbe buzi akpa na-ana wee pụta n'ezi anụ izizi ọ ya-ahụ bụrụ isi atụ isi atụ maka isi atụ bụ anụ ọkwa anụ anụ nganga nke ọsị ahụ sị mbe mbe a kee nke ị na-anọkwa mbe sị ya ee ọnụ ọka anụhụ na ọ sị ya gịnị nụ gịnị kedu ihe mere ọ sị na mbe gwara ada ya nwaanyị ejena ofesi mmiri jee nwee di ada ya nwaanyị wee kachie ntị jee ofesi mmiri jee nwee di ọnwụ wee kachie obi jee ebe ahụ wee gbuo mbe kachikwa obi jee ebe ahụ burukwa ozu ọ sị nya isi isi atụ sị a nya na ọ ozu nwa ada nwa ọsọ na onye hụ nekwuo ka akpa dị nyacha ya ọ nyachara ya nwee ihe o tefọ ya nwee ihe ugbo anya fọrọ n'ihe a ya na-ahụcha agbọọ na-asọcha oyi ayi isi atụ sị a nya buru gaba buru gaba buru akpa na-ana mana mana ezi tere aka ọ ka ga-ezukwa anụ ọzọ ezi tere aka mbe wee na-aga na-aga na-aga ka gaga na-apụta enyi mana enyi nye na ihe na-eme nye na ihe na-eme ọ sị mbe ha mbe nwa anịga ebekwa ka i si apụta nke nke ịdodokwa kedu nke ịdodokwa mbe sị ya hmm, ọnụ ọka anụhọ na ọ sị ya n'ogene ọ sị na mbe gwara ada ya nwaanyị ya ejena ofesi mmiri eje enwe di ada ya nwaanyị wee kaa obi jee ofesi mmiri wee jee nwee di ọnwụ wee kaa obi jee ebe afụ wee jee gbuo ya mbe wee katakwa obi jee ebe afụ burukwa ozu ọsịa burukwa ozu ọsịa ya na ozu ada nwaanyị onye nkwanye akpa ule ule na-esi ọsịa agba agba agba etu a ka mbe si na-aga na-ezu ụmụ anụmanụ dị iche iche nke o zutere ọ kọọrọ ya aka ka aha si ahụ ya kpụnyere agụ wee zute agụ agụ wee sị a mbe nwa anịga kezi kedụzi o mere ebezi ka i si mbe sị ya hel mbe gwara ada ya nwaanyị ejena ofesi mmiri eje enwe di ada ya nwaanyị wee kaa obi je ofesi mmiri wee jee nwee di ọnwụ wee kaa obi jee ebe afụ gbuo ya mbe wee kachie obi chekwa ya jee ebe afụ burukwa ozu ya mbe na-asị ya na enu n'aka abalịkwa ule na-esi agụ wee sị hmm, nke a dịkwakwa egwu agụ eme ka ọ pụọ ọ sị mbe ị sị na i jere etu n'ofesi mmiri wee je butekwa ozu ada gị ka eze bụ ụmụnna gị nọ gị na onye ya kpaziri wee wee ji ofu onye na-ebu ozu mmadụ na-ekoja na-ekoja maka ọ bụrụ na onye uche gba nọ na-ajụgharị ya mbe wee sị ya n'okwu ụmụnna na nwanyị na ụmụnna ya dị n'ilu nke akpọrọ ọkọ akụ nke akpọrọ ọkọ akụ agụ wee sị ya n'ofu onye anahọ ebu ozu ndị ọgọ gị anụ nwe kwesịrị ịmapụ na ifere ebunye ha sọsọ ha sọsọ ga ama bịa ije a ebunye gị ozu agụ kwechiri sị mgbọ gị ya ya afụ ihe dị n'ime akpa na mbe agwaghị ihe dị n'ime akpa ya ka emegideziri agụ ị ma na agụ nọ anya anya anya ya na-adị egwu egwu wee tụkwa mbe ọ pụta gbuo ya mbe wee tọghị tọghị tọghị mụ na azụ azụ juru n'ime akpa agụ wee tie sị mbe na mmadụ na mmadụ adịghị ọrụ ọrụ ya anyị butere anụ dị etu a ọ na-achọ ka i bu jee ihe nsọ wee sị mbe na na ha ya ekezi nya bụ anụ eke maka na ihe a na-emekwa bụ oke na emebe ọ gịnị mbe wee sị ya ngwa ya chere ka ya baa

o wee buru akpa ahụ n'isi wee bara sị na afọ na-akpa ya sị agụ chere ya ka ya pụta mbe abazie n'ime ọhịa wee fọ wee chịa chịpụ nwa akpaka ọ chịpụrụ kpata maka mbe ma anya afịfịa nwa afịfịa ọgwụ do anya mbe wee kpata afịfịa ahụ wee gwa afịfịa ahụ okwu wee sị ya onye jụọ ajụjụ onye kpọọ mbe sị ya ọ ka nọ na-anyụ ọ sị ya ee ya ka na-anyụ n'ihe ihe dị n'ike mbe na o shika o wee tinye ọgwụ ahụ na ihe ọnyụ akpaka ahụ nyerela ahụ kwuo ihe ahụ wee buzie azụ ahụ gbaa owere gbaa ime ime ọkụlụtọ ọhịa gbuo owere ugbo owere isere ahụ na agụ wee nọ na maka na ọ na mpụta na na ebe e si abanye ọhịa ọ sị mbe ka na-anyụrịrị ọ sị ya ee enyi m ka chere na ihe dị n'ike mbe eshika ọ sị ya ee amaghị na ọ bụzi mbe na-ekwu na ọ bụ afịfịa ọgwụ ahụ mbe kpatara

mbe chikpuru ya ebe ahụ ọ ya na-aza oku legharịbazi adịghị ebe mbe anarigo ha agụ ebe sikelu ndị ihe dị ya agụ ebe mbe na-abaziesi o wee na-akpọrọzi iyi sị onye echena ike bụ sọsọ nke ọkpụkpụ aka na uche bụ ike dịka m si kwuo n'oge gara aga ee m gaghị akọwabazi ihe mmụta mana m ga-achọkwa ka gị bụ onye gere akụkọ anyị gesie ya i dere anyị ihe mmụta ndị ọcha sị na moral lesson dị n'akụkọ a ọ bụrụ na igbo ekweghị odide dee ya n'oyibo na anyị agụta ya ka ọ dịkwa mgbe ọzọ